Ee, ndị be anyị ekene m ụnụ n'ụdị pụlụ iche n'ụtụtụ a. Um, esi m from our local market here wee bata now. Then, um, then in that market, my focus bịalụ dị karịa side, you know, ndị na-ele foodstuff and the prices a na-ele foodstuff n'ahịa now wee sị na ife a bụ um, time ndị be anyị nidili inwe serious rethink um, the way things si aga now na Nigeria I just want to make it to be um, a kind of um, reminder um, during Nigerian Civil War ị ma na anyị nwa bụ ndị Igbo and ị ma na ife dị

the mind of Biafra, whether na ị wụ onye Igbo dị against it or in support of it, e- either way is at the um, ọ ya nwa bụ ife dị na table. Ehe, ma ndị dị in support ma ndị dị against but um, then ụfọdụ na-ekwu eh, id- eh, idivide that is ikewa Nigeria ụfọdụ na-ekwu um i- idissolve Nigeria ụfọdụ you know everybody and his own ihe na anwa mana ife m chọlọ iweta to the consciousness of onye Igbo ọbụna bụ during the civil war you know going by the history I wasn't born then but

eh, The Hunter and the, and the Lion The Hunter bịa na ịkọ akụkọ nke ya ọ ga-akọ ya na way that na ọ ga-efavour ya nwa wụ The Hunter eh, The Lion anyị anụbeghị the story of the lion because na anyị na the lion anọbeghị so eh, the story of uh, civil war bụ you know, eh, something nwelụ ilu multiple faces um, the colonial masters the Bri- eh, the britain ha ya akọ nke ha they will give you a version ndị ndị igbo bụ the majorly ndị biafra anwa fa ya akọ nke fa they will have a version then ndị ugwu ya akọkwa nke fa they will have a version ndị yoruba ya akọkwa nke fa they will have a version mana mgbe ị chịkọtalụ mgbe ị nwelụ the privilege of ịgụsị akwụkwọ you know, different different um, books and different um, biographies of uh, people play as in people play a role during that civil war one thing ị ya abịa to conclusion ya wụ one

ma ọ bụ eh, shellings ma ọ bụ you know, any kind of weapon e use that time gburu fa 60 to 70 percent of ndị nwụrụ during that time bụ agụụ gburu fa malnutrition kwashiorkor uh, food poisoning because from you know like i said i read from different um, you know authors different um, actors in the war e nwesịrị ndị nke kọlụ due to na oke agụụ dị na um, among the biafrans so a bịa ndị opponent fa ka a ghara ịbịa kpọba afa bịa fa due to na fa ma na agụụ dị so fa bịa fa eje dobesia nni e tinyelụ nsi na ya dobesia ya ebe dị aṅa so that ha amarugo na soja nọ n'ihu ọgụ ugodo agụụ dị mentin na-agụ ya nni ọbụna ọ fụlụ ọ ga-eli and ya nwa gburu ọtụtụ ndị be anyị then the food block, uh, the food blockade bịa mee ọtụtụ ndị be anyị nwụọ na kwashiorkor now Nigeria adịgo ka o si wee dị now the economic eh, situation ka onye ọbụla na-efeel ị fụ na agụụ dị and eh, ị batakwa n'ahịa be anyị ị fụ na a larger percentage of nni a na-eli na be anyị eh, eh, be anyị na-ekwu wa ana Igbo you know. ana Igbo em, ife dị ka Anambra Imo mm, enwe ike mana sị hapụgodu Delta ha, but Anambra Imo Enugu Abia Ebonyi ka anyị hapụkwugodu ife dịka Rivers ha by the side mana these um, core Igbo land ndị a, Igbo state ndị a m kpọlọ afa na Anambra, Imo, Ebonyi, Enugu, um, Abia. Now, ị banya na the markets ebe ndị a m kpọlọ afa na larger percentage of nni fa na-eli, nni a na-eli ebe ndị anwa esilọ from those states fa da akọpụta ya ọ ka bụkwa ife ndị ji si mgbago the other side ife dịka rice fa grain eh, mago grains rice fa beans fa sikwa na mgbago mgbago then um, a lot of other things now ọ bụlụ a very big concern ngwa let's assume na na ekwubebeghị okwu um ịmago food blockade because ọ nwego mgbe ndị mgbago the other side nọkatalụ you know shutụọ down ị supply nni side ebe a immediately the price uh, price a na-ego ife n'afịa gbagolu now let's assume na kịta ife si wee dị um asịzie ndị asịzie okay na sh- enweghị shortage of food because already anyị ma uh, the food basket of the nation Nigeria wụ Benue State is a no-go area now ndị dị anwa na-awakpo farmers na-egbusisi farmers people ada agazi farm ị gakwa na Jos wụkwa major ife na food producing state we all know of the news you know what is happening most of these people can no longer go to farm uh, most of those people ada akọpụtanwụzi nni now ngwa wụ na-emegidezie now asịzie ngwa ebe ọ bụ na ya ada akọpụtanwụzi nni ka anyị weluzie nni anyị nwelụ chela onwe anyị ka ndị ọbụla welu nni fa nwelu mụọ na afa fa nwelu chela onwe ha these core Igbo states fa ga-echenwu onwe ha negodu anya na your community ọ bụrụ na ọ dị ka ọ ya adị na na your community ama ejenwuzi ebe ndị afụ a na-eje egote nni ọ na-esi wee kwesị maọbụ ebe ndị ahụ a na-eje egote nni decidego na

as in take it into your consciousness think about it then check again within your capacity kedu ife ị ga-emenwu Eh, mgbe ụfọdụ ịma na anyị nwa bụ ndị Anambra anyị nwere a lot of big boys you know, ballers in town abịa event o nwe ka e si awụnibe enu ịmago e were ego s- ịmago scatter everywhere um ofu onye nwere ike ịbata na car garage one person onye anwa nwere ike the least car enwere ike ọ ga-adị up to you know, up to 10 cars you know, 8 10 cars the least car nọ ebe anwa nwere ike nọlụ maybe uh, 80 million 70 million ị bịazi ebe anwa a ga-enwe ndị 500 million